kuphatikizapo lipoti lina limene makamaka lidafotokoza kuphedwa kwa dotolo wina amenenso amagwira ntchito ngati mphunzitsi pa sukulu ya kuhesi amene adachitidwa chipongwe ali ku nyumba kwake ndipo adaphedwa imfa yodabwitsa kwambiri imene tonse tikudziwa kuti adachita choomberedwa kumutu koma pakatipa pakhalanso pakubwera mnkhani zosiyanasiyana apolisi tawaonaponso akunyozeka kuti palibe chimene akuchita ngakhale nkhani imeneyi imazungulira kwambirinso mparliament koma apolisi samayankhulapo kwenikweni until dzulo pamene taona apolisi atulusa lipoti ndipo mlipoti lawo atchulamonso makamaka zigawenga 6 zimene akuziganizira kuti zikukhuzidwanso pa mulandu umenewu kwasalaku ndi kungozifinyafinya kuti aulule amene adawatuma kapena zifukwa zimene iwowa adachitira zimenezi so apa ndi ndi lipoti linanso limene lalembedwa momveka bwino ndipo ndiliwerenga mkati mwa lipoti limenelinso kuchokeranso pa chikalata chimene apolisi alemba tikuona kuti mwatchulidwa mayina a zibambo ndithu amene akwana 6 kutengeranso kumene amakhala zaka zawo amene akuwaganizira kuti ndi amenenso adachita nawo upo umenewo kuti lipoti likumveka motani akuti apolisi atulutsa chikalata chofotokozera za mulandu wa anthu amene anapha dr bobe momwe ukuyendera apolisi atulutsa mayina a anthu amene avomera kuti anapha dr bobe Kufufuza kukupitirira. Maina a azigawenga ndi awa. Namba 1 Rafaelo Msalanyama wa zaka 38 yemwenso ali wapolisi wakale kuchokera kumeneko ku Mozambiki. Wachiwiri Issa Ali, wa zaka 47, amene amachokera m'mudzi mwa a Machemba, TA Jalasi, Mangochi District. Wachitatu, Santos Chamamba, wa zaka 54, yemwe amachokera ku mudzi wa Abilitu, ah, TA Ndamera, Nsanje District. Wachifolo, Maxwell Eliya, wa zaka 52, ah, wochokera m'mudzi mwa Chimombo, TA Chimombo, Nsanje District, number 5, Charles Chikafa, wa zaka 62, ochokera m'mudzi mwa Nkwinda, TA Chigalu, Blantyre District, namba 6 tikuona kuti ndi peter chimenya wa zaka 50 ochokera m'mudzi mwa akazembe TA Likoswe chiradzulu district tikuona kuti maina azigawenga agwidwawo ndi amenewo ndipo avomeradi kuti mlandu umenewu ndithu chapena pake tikatengeranso chikalata chimenechi cha polisi tikuona kuti uh, apalembedwaponso zinthu ziwiri zitatu kusayinira kuti ndi zoonadi zimene zachitika pamene pasakhale mpakamwa chabe kungowerenga mwachangu akuti dr bobe was fatally shot by unknown criminals on november 17 uh, dokotala bobe malemu adaomberedwa ah, ndi anthu osadziwika zigawenga zosadziwika pa 17 november 2025 around uh, 11 uh, madzulo amenewo uh, kunyumba kwawo ku chigumula uh, ku blantyre kumeneko akuti where a macbook pro 11 laptop an ipad generation and uh, nbs pos machine wa- were stolen Ah, kuphatikizaso apo tikuonapo kuti kompyuta kapena kuti laptop zawo ziwiri zidachitaso chobedwa kumeneko ndi report likupitirira ndikunena kuti this breakthrough follows detailed confession of six suspect uh, who were arrested in connection with the crime the individuals in custody who provided explicit accounts of their of their roles uh, chabwino tikuonanso kuti angotchula makamaka mayina amenewa koma atsindika lipoti kunena kuti anthu amenewawa ndi sikisi amene akwanitsa kuvomera uh, makamaka kuganiziridwa kwawo kuti tu iwo atu ah, ali connected ndi mlandu umene mmene zidayendera so apolisi sadafotokoze detail koma nkutheka wina ankakagulitsa kaya ndi malaptop amene adabawo ndi mmene wagwidwira china chake chilipo ndithu chimene apolisi sadachiike patebulo koma apolisi angotsindika kuti anthu sikisi amenewawa a rafaelo a isa a santos a maxwell a charles komanso a peter ndi amene avomerezwa kuti akukhudzidwa ndi imfa ya dr bobe so makomenti aliko ambirimbiri koma ndimanena kuti ndisadawerenge makomenti kuchokera pamodzi pano ndimafuna ndizimvanso makomenti anu kuti inu muyikapo kuti chani uh, maka ndemanga yanu ndiyotani pa kumangidwa kwa uh, makamaka zigawenga zimenezi comment yoyamba from uh, gizia akuti anthu 6 awa amangidwa pa nkhani yokhudza kuphedwa kwa dr victoria bobe chabwino awa tikuona zoti angobwereza mayina Uh, uyu ndi cory banda kuti ntchito yotamandika kwambiri zikomo apolisi maka kuti afinyidwe kwina kwatukwana uh, chabwino eh, chabwino chabwino chabwino uyu ndi makamaka alfred eh, ameneyu angokomenta kuti adpp okhaokha chabwino sizikugwirizana oh bro kuti great job ah. a peter akuti well done police uh, chabwino uh, bright akuti tiudikira zambiri uh, helen akuti awa ofunika kunyongedwa ndithu coz sizoona mwina ena atengerepo phunziro blessings akuti koma ena awo ndende azigogotu priska akuti kulakwa sunwed akuti mfiti za wanthu izi suzgo uh, akuti abwere tiwotche nkhani imene yavuta apa ndi kumangidwa kwa zigawenga zimene zidapha dr bobe zomwe akaziwerengera pamodzi zikukwana sikisi mayina awo tatchula uh, taonaponso kuti winayu adali wa polisi kumeneku ku mozambiki amene ali rafael msalanyama kodi inu comment yanu ndiyotani taikani comment timve pakatipa zanu ndipo tipatirenso kuti